ndị be anyị ụtụtụ ọma nụ ehihie ọma mgbede ọma na aṅasị ọma ebe ọbụla ị nọ wee na-esonyela anyị na nkụzi nke ụbọchị taa na-abịakwute unu site na nkọlọ mahadum Wisdom University ụbọchị tata bụ afọ na ọgụgụ afọ Igbo tata bụ afọ afịa afọ and eh, na ọgụgụ arọ Roman Catholic Church ya bụ tata bụ ọgọst asaa ọgọst nke asaa na 2025 and cheta na na mahadum nkọlọ mahadum Wisdom University ka anyị na-agwa unu ka unu welu akọ na uche unu akọ na uche wee na-atune ife onyonyo niile ma okwu niile a na-agwa anyị ma n'ọnụ ma nke edere ede ma nke si na onyonyo unu were akọ na uche unu wee tune ya wee mara ma ife a ma ọ gbasatala gị ka o si wee gbasata gị nwa onye Igbo because ị ga na-afụ ife ka o si wee gbasata gị ọ bụrọ ka o si wee gbasata mpalaga ụwa ndị ọzọ ọ nya mere na anyị na anyị hiwere na anyị bidolu nkọlọ mahadum Wisdom University ka anyị were wee na-akụziri unu ife dị mma na-agwa unu eziokwu abụrọ asị niile na ife ndị ọzọ asị niile a na-asịla anyị since e ji wee mụọ anyị site n'aka ndị colonial masters ya bụ ndị ọcha na-achị anyị na ndị be anyị ba jizi wee na-achị anyị ba and ọ nya mere na nkụzi ndị anyị na-akụzi anyị na-arọ ya arọ wee kụzielu unu ya site n'ele onye Igbo kwesịrị nsi wee fụ ife site n'ele onye Afrịka kwesịrị nsi wee fụ ife site n'ele onye Biafra kwesịrị nsi wee fụ ife na ya ghara aga na-afụ ife dịka onye Amerịka si afụ ya ma onye Britain ma onye France ma onye Rọshia ma onye China ma onye Saudi Arabia na ndị Arabs ndị ọzọ wa anyị ga na-abịa iwe dịka o si wee gbasata anyị bụ ndị Igbo dịka o si wee gbasata anyị bụ ndị Biafra na anyị bụ ndị Afrịka ọ nya ka anyị ji wee na-ayọ unu ka unu sonyere anyị n'ebe anyị na-eme sonye na anyị na na YouTube ya na Facebook na Twitter na TikTok and ebe anyị nọ live anyị nọ live na YouTube anyị nọ live na Facebook anyị nọ live na Twitter and TikTok so sonye na anyị ọ na nkọlọ mahadum ka unu kwesịrị unu na-enweta okwu niile a na nkụzi niile anyị na-akụzi ka o wee dụla anyị bụ ndị Igbo mma anyị bụ ndị Biafra mma na anyị bụ ndị Afrịka mma and na nkụzi anyị nwee taa anyị chọrọ ka anyị kọwala unu okwu Sir Ahmadu Ahmadu Bello kwuru na Ọktoba 12 1960 ọ ka emedị izu n'atọ izu n'atọ Naijiria nwechara independence Sir Ahmadu Bello bụ Sardauna of Sokoto mgbe anwụ wee kwuo okwu duele okwu anwụ ka anyị chọ ka anyị gwa unu iwe o kwu wee kọwala unu ya ka unu wee ghọta na okwu elu anwụ o kwulie mgbe anwụ ka ọ ka dụ wee luo ụwa nya bụ iwe Sir Ahmadu Bello kwuru bụ na the new nation called Nigeria should be an estate of our great grandfather Othman Danfodio. Ya bụ Nigeria nwere flag independence na 1960 October 1 1960 o luzie na October 12 ya bụ o mechere izu n'atọ Nigeria nwere ya bụ independence a gwala anyị na na anyị enwego independence na anyị niile nọ n'owu obodo o wee kwuo na n'obodo onunwa anyị e nyere anyị bụ Naijiria wụ an estate wụ obodo wụ belong to their grandfather their great grandfather bụ Othman Danfodio kezi ka o si wee wụlụ na obodo e nyere anyị a shị na anyị nọ na ya Britain amalgamate ya bụ the South ya bụ anyị na onwe anyị na ndị ugwu together na 1914 o luzie ka e nyechara independence nya bụ na anyị enwegolo onwe anyị na October 1st o mere izu n'atọ a na-agwazi anyị na n'obodo anyị nọkwa na ya na ọkwa estate of their great grandfather o Othman Dan Fodio ya bụ na ọ wa kwesịrị ịdị in charge na ọ wa dị in charge of the country ọ ihe ba na-agwa anyị immediately e mechara ya bụ independence and ihe ọzọ o kwuru that na we use, we must ruthlessly, we must ruthlessly prevent a change of power. Onomaiwe ruthlessly meaning. Ruthlessly means na laghị eme iwe niile enwe ike ime ka ba dị sure na ọ wa dị in charge of Nigeria na ọ wa na-control Nigeria na ị yara enwe right ịgwa ba ele Nigeria shi ga-adụ na ọ wa ga na-ekwu ele Nigeria shi wee ga-adụ o wee gakwa n'iru wee na-ekwu we use the minorities in the north as willing tools and the south as conquered territory na ha ga-e-use ndị ọzọ nọ na north as willing tools and the south as conquered territory okay ị nebe anya makwa na jihad Othman Dan Fodio bido na 1804 wee endie na 1808 only arọ na anọ ka a nụlụ ọgụ ahụ n'ugwu Hausa ndụ Fulani ji wee conquer Hausa land niile ọ họ wa niile ka a conquer because wa akọnkara middle belt wa akọnkara middle belt okay mana wa jiziri ma ndị middle belt anwụ wa kọnkara as willing tools because ị nee anya na va bịa wee wee senyere map Nigeria wee tie middle belt as central north central of nigeria of north central tie as part of the north so na ọ wa ka va ji wee mezie that willing tools megodi ibe a na ị na-agwa onye benue even though na a na-egbu wa maọbụ onye plateau maọbụ onye taraba i kwute okwu biafra ma inwere onwe gị wa yara akwado gị na ya maka ba ka bụ willing tools ndị fulani ji wee na-achị nigeria so na ibe anwụ ahmadu bello kwuru ibe na-eme wee ruo ebe a n'anya anyị then ị bịazịa na south wa sị na ba ga-abụ na ba ga na conquer territory ọ bụrọ ibe na-eme ebe a ụmụ nwanne anyị ndị nọ na coastal region ọ rọ ba ka wetara a na-euse against us ọ rọ ba ee so mgbe a kwetara e wee merie anyị n'agha between 1967 and 1970 anyị niile ka a conquerla mgbe anwụ ụmụ nwanne anyị nọ na coastal region ahụ ma anyị na onwe anyị cha ka a conquerla that time so a conquergo anyị already and o wee endizie ya wee sị and never allow them to have control over their future by Sir Ahmadu Bello, October 12, 1960, and never allow them to have control over their future. Ọ rọ ibe na-eme ebe a anyị nwee control over our future ọ rọ ba na-adecide ibe na-eme na Naịjirịa ọ rọ ba na-adecide onye na-ewin election ọ rọ ba na-adecide ndị nọ na National Assembly ọ rọ ba nwee majority na na National Assembly ọ rọ ba na-ekwu onye ya-achị Naịjirịa ọ ba na-ekwunu oke niile a na-eke ọ ba na-eken so na anyị enwerọ control over our future ọ ibe ndị ka anyị sị ka anyị kọwala unu mma ka anyị wee kọwachakwala unu ụmụ akpụ ibe akpụ ibe dị na ya bụ statement mana m ma-agụ the statement complete again that the new nation called Nigeria should be an estate of our great grandfather, Othman Dan Fodio. We must ruthlessly prevent a change of power. na va ayarọ ekwe ka a nọkata nwee change of power na ọ ba ga na-anọ in power all the time ọ rọ ba na-anọ in power all the time ma ọ ba nọ na-ewu o ma na ọ bụrọ ba nọ na-ewu o ọ ba na-ekwu ibe na-eme

jihad Othman Dan Fodio o meli ba wee melie Gobir obodo a na-ekwu Sokoto ụwa a ibe a na-ekwu ya before wụ Gobir ba wee chenjizie aba ya to Sokoto and Hausa kingdom niile ka ba nala ba and ya bụ jihad ba mere mgbe anwụ Othman Dan Fodio jihad anwụ bido from February 21 1804 to 1808 mana ba bịara ba emerirọ ndị middle belt ba ghara middle belt gbedatara na south anyị kedu ibe Ahmadu Bello ji wee mekizie kwuzie otu ibe nụwa o kwu ibe o ji wee kwuo nya bụ na mgbe a na-akwado ka e nwee independence na Awolowo Ọbafemi Awolowo na Nnamdi Azikiwe na-eme ka ndụ South ka anyị na onwe anyị nwee independence na 1956 ndị north na ndị ugwu wee sị na ba chọrọ na ba aka adị ready for independence anyị na onwe anyị aka enwe independence na 1956 ba na onwe sị na ba ka chọrọ nwe independence na ba chọrọ ka ndị Britain ka nọlụ maka na ndị Britain bụ ba as a loyal servant so ba na ndị Britain wee kpazia ọ mgbe a ka Britain ji wee gwazia ba ba nyere nsogbu na ba ga-enye ba ibe niile na ya ralụ ndị yoruba ralụ ndị igbo rịa ba n'aka mee ni na na o mere izu naatọ anyị nwecha flag independence ahụ Ahmadu Bello wee kwuo iwe nụwa o kwu ọ ghara ekwu iwe ma ọ bụ na a kpachara ya akpa with the colonial master britain ba akpachago ya ma na ọ iwe ya eme ma na ọ ele ahụ ka britain chọọ ka naijiria wee dụ maka na ndị fulani ndụ na-aserve ndụ Britain na naijiria ọ ba na-ejelu ndụ Britain ozi na naijiria ọ nya ka ọ nya ka o ji wee kwuo otu ibe ahụ and anyị chọ ka a kọwakwuolu unu again iwe ruthlessly mean ruthlessly means na ebela aghara adị ya na ba ghara ekwekịta ka e changie power na iwe a ga-eme na ebela aghara adị ya na ọ ga-adị merciless na o nwere ibe ọbụla a ga-eme ibe ọbụla a ga-eme ọ bụgodi mgbu mmadụ ọ bụgodi mme ibe ọbụla na a ga-eme ka a dị sure na ọ ba ga na-ekwu ihe na-eme na Naịjirịa na agara enwe change of power and ihe mere nwere change of power wa ịbịa ba Britain mere ibe niile si sie map nye wa majority na National Assembly so nwere ibe i kwukete ka ị nwee majority na-ewu dịka ele be anyị si wee dị ụwa so and na a ga-euse ndụ minorities in the north ọ nya ka anyị na-ekwu ka ị mara amala na ọ iwe na-eme ebe a na ndị benue ndị plateau state ndị taraba state ndị southern kaduna and kogi even though na anyị na ba nwere the same culture anyị na ba na-akpa owu ụdị agwa mana i kwute okwu nwere onwe gị dịka anyị na-ekwu na na biafra gbaghara akwadoghị wa sị kama ka wa nọkwa na Nigeria mgbe a na-ekwu ka nọ na Nigeria it means under the control of the caliphate under the control of Ahmadu Bello ọ ihe ọ mean so ọ ya bụ na wa bụ that willing tools a nwa na-ekwu ihe dịka Ahmadu Bello si wee kwue ọ wa bụ willing tools ahụ na north ị bịa na south anyị our coastal brothers a na-eku south south mgbe wa bịa wee sabotage ya the biafran project the biafran nation project e wee merie anyị n'agha mgbe ahụ ka akọ nkara anyị na wa na-abụ because wa wa adịrọ in control of their natural resources and people nọ na be wa dịka Wike na akpa aba ike ebe a Nyesom Wike na-akpa aba ike dịka akpabio nọ na senate as senate president ma Asari Dokubo ma tompolo na other leaders from that uh, our coastal region 13% derivation a na-enye wa dụ wa mma ya bụ akụ na ụba dị na be anyị dị na be wa bụ 100% ya bụ onye ọzọ welie o weli 13% nye wa ọ dịcha wa niile mma ọ ya bụ that willing tool ahụ

na anyị na onwe anyị anyị niile bụ conquered people ya mere na anyị adịrọ in control of our resources taata ị jebe na nnpc ọ ndị ugwu na ndị yoruba juru n'ebe ahụ mana ole ndị our coastal brothers nọ n'ebe ahụ ma anyị na onwe anyị nọ na na nnpc ọ bụrọ anyị na-amị mmanụ anyị all the resources anyị nwe ọ bụrọ anyị na-control ị bịakwuo na be anyị enwerọ any infrastructure no federal presence no a lot of uh, road blocks bụ ebe a na-ana ana ndị be anyị ego na-apunish ndị be anyị i kwuo from road block ahụ a kpụrụ ị jebe police station from there ị nwere ike jekwuo nga from there mmegbu niile a na-emegbu anyị because na anyị bụ conquered people so ndị be anyị ibugodole ọ bụgodị na i burọ n'ala Igbo na i bu na Lagos na i bu na Abuja mala amala na ị bụ conquered person ọ bụrụ ihe mere ele Igbo karị njọ cause ihe alụ niile mee n'ụwa mechara anyị alụ niile mee n'ụwa o mecha ndị Igbo eme slavery ndị Igbo so na ndị e use as slavery eme colonization ana Igbo so na ndị e colonize anyị nụrụ agha emeri anyị n'agha conquer anyị up to today so kedu mmacha ị na-amacha ịnọlụ na UK ma Russia ma America ị na-ekogagharị ka ị na-ekogagharị ị wụ conquered person i nwerọ your freedom you are not in control of your land so nọọ iwe anwụ Ahmadu Bello kwuru ọ iwe na-eme ebe a ọ iwe anyị chọrọ ka anyị kọwalụ unu mma with onu be anyị from nkọlọ mahadum anyị wee na-ayọ unu ka unu nwee ike tiele anyị na akara ịfụnanya like ya na eh, lecture anyị na-alike na lecture anyị na-etinyela anyị akara metụla anyị na button akara ịfụnanya na na lecture anyị kwuo kwuo uche gị na lecture anyị ka anyị wụ iwe ị chọrọ ikwu na ya bụ comment section and then tụsaa anya tụsaa nkụzi a tụsaala anyị nkụzi a ka o lute ndị Igbo niile aka ọ nya ka anyị ji wee sị ka anyị mee ya n'Igbo na nke a wụ for ndị Igbo and then e nwere some of our followers sị anyị mee lecture ụfọdụ sometimes anyị mee lecture n'okwu Igbo anyị wee sị ka anyị mee lecture nke taa n'okwu Igbo anyị wee na-ajụ wee na-asị iwe nụwa Ahmadu Bello kwuru na October 12, 1960 ọ na Azikiwe anụrọ ya Nnamdi Azikiwe ọ na ọ nụrọ ya Alex Ekwueme ọ na ọ nụrọ ya Chuba Okadigbo Oyi of Oyi ọ na ọ nụrọ ya and our current leaders now all the eastern governors

ma Peter Obi wee na-eme ka na wa ga-achị Naijiria ma Benjamin Kanu nọ na eh, deputy speaker House of Assembly National Assembly Abuja ma Chris Ngige and all onye ọbụla sị na ya bụ our leader of the Igbo Igbo race right now ọ na ị wụrọ this statement bụ na nọọ iwe Ahmadu Bello kwuru iwe na-eme up to today ọ bụrụ na ị wụrọ ya ọ nya ka anyị ji eme this lecture tụsaa na ya kalarịa kalama na nekwe ka ọ dụ na ọyele anwụ Ahmadu Bello si wee kwue na October 12 1960 ka ọ dụ mgbe anwụ wee luo ụwa na ọ ka enwerọ iwe change-ịrị ọ ka enwerọ mgbanwe ọbụla n'ọnọdụ anyị bụ ndị Igbo na Naịjirịa ewela anwụ o kwulie ka ọ dụ therefore anyị wee na-ekwu na ndị Igbo ekwesịrọ ka anyị na-eme mpako o kwesịrọ ka anyị na-eme na anyị jebukwala nke bụrụ na onwerọ ihe ọbụla anyị bụ onwerọ ihe ọbụla anyị bụ na be anyị onwerọ ihe ọbụla anyị bụ n'ụwa niile ọ ya wa anyị ji wee sị ka anyị wee this lecture wee nkụzi tata wee gwakwa unu na ọkwa ihe nunwa Sir Ahmadu Bello kwuru na October 12 1960 ka na-emekwa ebe a anyị wee na-ayọ unu biko sonye na anyị na nkụzi anyị na nkọlọ mahadum wisdom university na nkọlọ mahadum wisdom university ọ mahadum ka ọwụ ọ nnukwute ụlọ akwụkwọ ka ọwụ ike anyị na-aselect nkụzi subjects anyị ga na-akụzi from ele onye Igbo ele onye Biafra na ele onye Afrịka kwesị isi wee na-ahụ ihe so anyị wee na-asị unu na okwu Sir Ahmadu Bello kwuru n'October 12 1960 nke ọ sịrị na the new nation called Nigeria should be an estate of our great grandfather Uthman Dan Fodio we must ruthlessly prevent a change of power na aghara ekwe ka enwee change of power aghara ekwe we use the minorities in the north as willing tools or even a member and then the south as conquered territory and we never allow them to have control over their future anyị nwere control over our future the answer is no anyị enwerọ ya national leaders anyị pụta anaghị agbaje Abuja je na-eketa ego ọ bụrụ anyị na na we're not control of our land and resources anyị wee na-asị ka anyị kọwalụ unu na even na mgbe Uthman Dan Fodio eme that jihad between 1804 to 1808 na ba aconquera karịa daba elu okwu eh, middle belt ya bụ middle belt ya bụ north central bụ eluro na-ebu na ọ Britain bụ onye onye gwalụ ba that na na ọ na hand the whole country over to them mana Ahmadu Bello kwuru okwu na-emeghị izu n'atọ enwechara independence o wee sị na ba ga that they must ruthlessly anyị wee kọwalụ ihe ruthlessly means bụ na ba agarọ enwe ebele na a ga-eme ihe ọbụla ba ga-eme ka a wee make sure na enwerọ any change of power and ọ ba dị in control of the power in Nigeria up to today anyị wee na-ekwu na dịka Ahmadu Bello si wee kwu na ha ga-euse minorities in the north na all these people ewu ma Benue state ma Plateau ma Taraba Southern Kaduna Kogi even ele nunwa Fulani herdsmen na-egbuwe everyday na-egbuwe everyday na-egbuwe everyday i kwute okwu nnwere onwe ebe anọ mm. asị na ba chọrọ ya na ba chọrọ one Nigeria dịka Nnamdi Kanu si wee kwuo once ikweta na one Nigeria ikwetego na iwe nụwa Ahmadu Bello kwuru so abịa na South anyị nụwa bụ conquered people already we are conquered people because mgbe ụmụ nwanne anyị nọ na coastal region ji wee dị okay with 13 percent ya bụ mmanụ niile oil and gas niile na other resources si na be we eji azụ Naijiria na only 13 percent ka wa ga na-ewe iwe wa nwe 100 percent ya bụ wa nwe iwe wu iwe anyị iwe wu nke we mana wa sị na wa ga na-ewe 13 percent na ọ dị wa mma na ọ wụ ọ dụ Wike mma Wike nwa ya bụ ba na-amachagharị nụ. ọ dụ Akpabio mma ọ dụ Asari mma ọ dụ Tompolo mma and other leaders from that side ọ dụsa ba mma ọ ya bụ na ya bụ conquered people because ka ba sabotage the biafran nation restoration the biafran nation the first war all of us were conquered we are all conquered people and so that's why ị bịa na be anyị ebe a anyị adịrọ in control of our natural resources our natural resources lulu trillions of dollars trillions and trillions a ga-eji wee mezisie be anyị welie dushon nwerọ ogbenye dụ nụ dushon o nwerọ onye ya ga na-ata afụfụ n'ala Igbo anyị adịrọ in control of that o nwerọ any federal thing dị na be anyị road block everywhere from road block akpụje gị to police station from police station i nwe ike jebe nga ma agbagbuo onye anwa agbagbuo sef anyị wee na-ajụ wee na-asị Nnamdi Azikiwe be ndị na-achọ independence na-achọ ka Naijiria bụrụ one mgbe anwụ ọ na ba anụburọ the statement Alex Ekwueme Chuba Ọkadigbo ndị Igbo leaders in the past and others ọ na ba anụrọ the statement anyị wee na-ajụ the current leaders the governors of the former eastern region now south south and south east ụnụ anụrọ the statement ma Peter Obi na-achọ ka ọ chịa Naijiria ka o mezie Naijiria ọ nụrọ the statement ma Benjamin Kanu nke nọ na as deputy speaker na Abuja ọ nụrọ the statement Chris Ngige and ndị ọzọ niile ụnụ anụrọ the statement na-ele anwụ o si wee kwuo ya mgbe anwụ ka ọ ka dụ wee luo ugbua and nke ka anyị ji ewetazi nkụzi nketa na njedebe ị wụlụ onye Igbo were ile gị gụọ eze gị ọnụ were ile gị gụọ eze gị ọnụ na asị na agadi nwaanyị daa ada nda naabọ a gụọ ihe ọ pa n'ukpa ọnụ anyị bụ ndị Igbo anya asaa anyị kwesịrị ịma na anyị nọ na nsogbu anyị nọ na nsogbu and therefore anyị kwesịrị ka anyị wetuo onwe anyị baa n'ụlọ je chebe uche kpaba alo ka anyị soro n'ihe ụwa na-eme maka na ka ọ dụ ugbua o nweghị ebe anyị kwụ nke a ka anyị ji eweta nkụzi taa na njedebe biko anyị na-ekene unu na unu sonyere anyị na nkụzi nke taa deemenụ biko ee eh, tiela anyị na eh, like ya na bụ tienu press the like button kwuonụ uche unu na lecture nụnwa na nkụzi anyị mee taa and tụsaanụ ya tụsaanụ ya ka o lutechaa ndị be anyị niile aka na asị na agbawa gboo agbanarị ọdachi ka ọ dịbanụ thank you very much deemenụ